onweghị m ma onye isi anyị wu ndị eze ụzọ ga-eme m invite na-asị ndị Akanu ibe m wọ ji ga-ji ya wụrụsị anyị ma amatụ ọkpa ebe ọ and abụghị abanye salelụ mfu si anụ ha achịkọta ife dum ebe ọ na o kwesịrị ịdị mana si eze ogo biko kara anyị nka o biko iri ji ọ si mmepe Akanu o sikwa udo ndị Akanu chọ ndị nna anyị ọ wụ unu mụrụ anyị wụ ndị yut biko ama na-asị unu ka unu kwesịrị na-agbalị ịdọtụ anyị aka ntị anyị ndị yut na-adọtụ anyị nke bụ n'aka ntị isi anyị si anyị kwesịrị na-eme ha udo na-achị alị Akanu anyị ọ. maka ọ wụ anyị wụ ndị yut ekpewusi udo ya chịrịrị ife mere naijiria ji dị nnọọ taa ọwụghị ndị chigan ọ ndị yut gbasa ya so anyị na anyị dum na-akpa bụ isiokwu dum anyị kwesịrị na-akpa masị ọlụ ndị mkpa nọlụ a gọọmenti ọ ndị yut kwe ha ndị mkpa bụ anyị gọọmenti asị eze dị ike gị na-eme ee eze ogo biko a ma chọọ ha ị na-anị ndị mmadụ dum ohere a sị onye edu ndị mmadụ wuru ugwu mfufe ndị iduga o nwee ife wọ chọ ịtụpụ wa atụpụrụ ya papa ifụọ so biko ya na-enwe nke nwe nke nwe ndidi ọnụ dị ka mma ee na Akanu dum ji letụbawasị yes ọ gị awụ onye ndu wọ biko gbalite na-eduga Akanu and eh, as a gọọmenti ọ na-anụ nlele ụkpọrọ ife anyị mere and at the same time anyị emeba ife dum ya ọ ga nzụ na-anụ ọnụ ụlọ ọnụ ụlọ ozi ọ na m nọchiri ndị ọhafịa anya ọ wụghị sị ọ maka ọ Engineer Ikechukwu nọ ebe ọ ya wụrụsị ọ ya wụ deputy governor ọ ndị ọhafịa wụ deputy governor ọ na-anụ ya so biko ọhafịa kwesị inwe olu ọma obi olu so that government Dr. Alex Otti ya-enwe ike igwe besara anyị nke wụ ọganihu ọganihu ọhafịa unu afụlelu ụzọ ọhafịa to Arọchukwu emelu flag off a sịla onweghị ụzọ eji aga Arọ dị mfe but at this government unu afụlelu sị ọ ya eme ha dị so m na-asị unu ka chineke nna ya agbaba unu dum nọba n'ebe ọ ume. Ee, eze ogo a sịla anaghị agbalụ aka eje be eze eje be eze so biko ọ nke ọwụ nke m ji sị unu ka unu mejeni eh, unu mejeni and at the same time ife gbasa n'ọkụ ọhafịa ife gbasa n'ọkụ ọhafịa last month bụrụ ibe ndị EEDC baisa ịfụ na eji tụrụba ife dum ha tụrụba eme ya record last week bụ ibe EEDC laghachikwa ihe tụba one or two things ya wụrụ sị nke wọ fụ afụ afụkwaghị ya yes ọ ife mwute but eh, a sịla onye onye kwerele na ọgụ ekwerele ife akpụ m na-egwere ohere ọ arịọtụba mmadụ dum ma ndị youth biko nụ anyị need ịkpakọ onwe anyị ọnụ ife gbasa ife ọkụ ọ, anyị kwesịrị na-elebazi dite n'anya because ọ naghị adị mma sị ndị EEDC imehala ekwere ha anya anya ọkụ ọha ya wụrụsị isi ogo dị n'iche iche na-enweghị ọkụ amalite ikpe isi okwu ọ ife ọdịle gị ibe mmadụ manye aka ime ite ofe ya gwụrụ anụ ọ dịlụghị mma so biko unu m na-asị unu ka unu mara alụ ndị ọnụ emebichi ndị ife ndị EEDC unu biko zia wọ sị wọ tụọtụle ya ma nnu aṅa ya unu zia wọ ka si nke ọ mere eme ozule tụma na asị unu ka aka n'ụkwụ win ọfọdụ win ụmụ chineke praise the lord ka Mkpụrụ ahụ akwụkwọ na ụwa. Ọkwa ọmụ ife nta.